ndị Igbo ndewonu biko abịala m ọzọ ọsọlọ eghu la ọsọ atụrụ la ọsọ oke la ọsọ ngwere n'ọsọ ụmụ anyị ee unu ma m chọrọ ịma ụdị nwoke ka a kpọgha na Simon Ekpa Simon Ekpa ụdị mmadụ dị aṅa olee ụdị mmadụ dị na ha gee ntị imegide emegide megide emegide megide that is try ihe ee Simon Ekpa akpara gị aka aha gị wụ sorry ejikwa m n'ogu Chineke unu hụrụ nwoke ka a kpọ Simon Ekpa ọkpa mmịa n'ogbugbu unu ahụnanụ ya o megidere megide megide megide na-emegide akpọọ ya autopilot Simon Ekpa e lekwa autopilot were o nweghị aha ọbụla ị kpọrọ Simon na-adịghị mma o kwe sị ọ wụ aha ya ị kpọrọ Simon Simon Ekpa ya sị ọ wụ aha ya ị kpọrọ ya Simon Njọkụ ya sị ọ wụ aha ya ị kpọrọ Simon nwa ọkpọkị ya sị ọ wụ aha ya ị kpọrọ Simon autopilot ya sị ọ wụ aha ya gaa nwaa anwa kpọọ Simon Ekperima o oh, ya sị ka a nwụọ n'ebe a nọ gaa ụmụ anyị ee onye sị Simon olee ụdị mmadụ ngwa ngwa kpọrọ ya autopilot oh Simon sị ọ wụ autopilot ọ zairele ka ahụ zaire zaire zaire e mee ya elu mee ya ala ya sị aha ya wụ ọkpọkị ya fụra ya gwa gị sị aha ya Njọkụ ala ebu ala ebu ya bịa sị gị now gaa nwaa anwa sị Simon try ya ya try ya that is isi ga akabele eh gabịa say that agala agba Simon wọ nwanne Simon kpara gị aka ya bịa jee chọwa ya bịa gaa ebe niile jee hụ na o wetachara mkpakara na mkpakara gị ma ebe i jere oshi ma ebe ị siri ike ma ebe ị na-achị ihe ike ma nga ị gụrụ akwụkwọ ma onye i ji ụgwọ ma onye ideji ụgwọ ma onye i mere Simon chịkọtacha ya bịa wụọ gị parapara nna oludị mara dị na ya kpọ Simon Ekpa Chineke ala Igbo ga-agba aghara aghara ala ụmụ Igbo agbawala i tiga anya na newspaper Simon Ekpa ga etiga anya na akwụkwọ akụkọ Simon Ekpa ga etiga anya na The Nation hesọ Simon Ekpa ga-agala Statesman hesọ Simon Ekpa ga-agala Guardian ya wụ Simon Ekpa gabịala ekpu ya ekpirima ya sọwa ahịa nwanne ya wee ekpirima gaa nwa nwa kpụ ya sị na Simon onye Abakaliki ya sị yes ọ maka onye Abakaliki ka e ji Abakaliki unu into Biafra gị sị ọkwa Simon onye Abakaliki ya sị yes ọ maka ya onye Abakaliki na ya ga Abakaliki chọọ ozugbo unu into Biafra getiri ya nwa anwa sagilekpe ihe ee eh, ee eh, 50,000 US n'elu isi ya Simon achịa sị unu tikwe ego nna ndị Igbo agakwa o ee enwekwe ndị group Fulani emezuo ya 100,000 dollars Simon sị Chineke o oh, unu tiri otu onye a na-etinye 50,000 n'isi ya 50,000 dollars ee eh, ekwefu azụ afụ ha ya then etikwuo ya 100,000 then ga nọrọ nga asị that me I be your mate ya sị Simon say I be your mate ngwa ebiri gị omena gị wa ọgbọ otu onye a na-eti eti na 50,000 enweghị ike ịzụtafụ ya then etikwuru ya 100,000 enweghị ike ịzụtafụ ya nna ọkwa nga anyị nọ ha anyị ga-ahụkwara ụlọ ihu 500,000 US onye nwere ike iwe na-ebu isi nwa okorobịa nwanne nna ndị a nwekwara obi o nna ndị a nwere 50 500,000 dollars nna ndị akpa ụzọ anyị niile anyị enweghị ọkụ o nweghị ọkụ nọ n'ala Igbo nwanne onye ọbụla alaala na solar na-eji nna Simon Ekpa Chineke ole ụdị mmadụ ihe nwoke ka ahụ ee eh? ya nwa ahụ akpara gị aka ya nwa ahụ akpara gị aka ga abachi gaa nwa nwa gaa sa gị trayịrị atrayị nwa ya nwa kpọkpọ ya aha sa gị gara la dibịa okokobioko ka were ebe moto gburu ya sị ya nwa nna onye akpa na mme ya la ogbugbu o gekwukwana ntị m agwa unu unu makwara ihe unu na-eme gakwana ije kpọfụtara anyị n'ime a Simon kpọfụtakwanụ Nnamdi Kalu unu lekwe ee ahụhụ nyoke nyoke yepụ ụmụ biko ụmụnne ụmụnna unu makwara otu unu ji ekwu unu makwara otu unu ji aka biko onye ọbụla ọ dị n'aka gakwana ijeleni Simon kpọfụtara Nnamdi Kalụ taa echi nna ndị chi igbo biko nụ ịhụ na unu na-emezudo ego a 1 million dollar o 1 million dollars bụ ebe ụlọ eji anya n'ihi 500 I don't think na ọ ga-azụtafụ Simon mezuo ya na 1 million n'ihi agwọ nọzi n'akịrịka n'ime ihe niile bikonụ ụmụnna m bikonụ ajụjụ nyere m nụ aka jụọ nye m nụ ọsịsa sị ole ụdị mmadụ ihe Simon wụ onye adịghị mkpe kpụọ ya mgbe elu kpụọ ya ala n'owe gaa nwa anwa dee akwụkwọ dedu na mgbe ya sa gị na-akpụ ya aga ICC ya agwa gị sị o nwe ebe karị ICC o nwe ebe ya chọrọ ịga na ICC ewu na ga-ede akwụkwọ dee akwụkwọ sa gị deduje na united nations ya zo oh, ka ụrụkwa gwara nwa wọ oh, ime ya transfer ime ya lift gaa nwa nwa sị that a ga na-ededu a ga gara na Finnish embassy ya chịa gị ya sị eh, Finnish embassy amara na dati nwekweghị okwu gaa nwee nwe asaghị ihe kpọgha meeting ya na-enye m agha ọrụ ọdọ ka ọdọ gekwene ntị ọsọ ya na agba onye ọbụla ga-akpụkpọ gekwekwene ntị ụmụ Igbo lekwekwe m na agbadala m ọsọ ịhụ na m ga m gbaje enyi m a ọkpa mmịala ogbugbu ọkpa mmịala ogbugbu lekwekwenụ Simon kpọfụtara ya Nnamdi Kanu kpọfụtakwa ya nụ o kpọfụtakwa ya nụ o ha akwụkwọ gị n'ihe anyway aga m akwụsị nga biko nna Chineke Simon ka olu dị mara enyi oke ịkpọkịwara gị njọkụwara gị ekperima imeri accept agaba imeri accept ekele ụmụ anyị ihe nna anyị but n'ime ihe niile nwanne m nwoke ewụda ncheke nna anyị ewụrụ ala ịnọ na site nna ewụrụ ụgbọala ewufulu kọm nwanne agaghị m iji onye iberibe eme ọnụ nwanne nna ga iji gị eme ọnụ nna nna ụmụ Igbo bikoni onye kuru ya vurukwala ụwa dịkwara unu mma nna ọchịfụ eziokwu ndụ nke mbụ n'ụwa dum ee mana okwu asị bụ ọnwụ n'ime ụwa dum ee unu jisi ike bikoni ndị chịgha achịgha gakwanị ngwa ngwa mee na ngwa ngwa eme ngwa ngwa emeghara ọdachi gawakwanị taa gawakwanị taa chetekwere na ee eh, Simon Ekpa tiri sit-at-home otu abalị ndị mmadụ ebee sị economy agwụọla Simon agbatikwu aka kụọ ya one week ngwa ngwa otu week gwụchara nna ndị agawa ngagharị iwe o Simon ee so unu ga ngagharị iwe Simon abịa kụọ ya ọkụ ọplad adịkụ ya two weeks ho ha nna after two weeks ya nna ya akwụkwọ na akwụkwọ data enwekwere ọ mgbe ha ihe ahụ nọ wụ preamble mịarụ ndị okwu bekee ọ sakwọ bụla bins akwọ yawa after emechara ke two weeks ya nwanne mama ọ ga-aga kụ anya one year ho ha ya wụkwa bikoni ee eh, agụkwara m ha n'isi ụlọ m ga-eji ekpere ala eri nwanne ha so onye ọbụla ngwere n'ọsọ ewu l'ọsọ oke l'ọsọ ọsa l'ọsọ onye ọbụla ga-anọ n'ọsọ nna ndị na-anaghị ehi ụra ndị na-ehi ụra etele onye ọbụla etele nna agha abịala n'ihi ịkpọka ekwuole nna nwoke nwoke nta biko onye nwere ozi agbasara ikuku gwanụ ndị Igbo gwanụ ndị chịgha achịgha gwanụ Ọhaneze Ndị Igbo gwanụ ndị governor gwanụ ndị sinetọ biko na ọ wụ ohu agha gaa n'ije kpọọ huo na onye ahụ n'ụkpọfụrụ n'ọgbọ agha kpọghachikwa ya n'ihi gịrị ha kwere nkịta l'imi akwụfụla ọ ka gwa nwanne nwoke chifu eziokwu ndụ nke mbụ bụ okwu asị bụ ọnwụ nke mbụ ụwa na-ekwu ụwa dịkwaranụ mma onye kuru ya vọrọkwala ndị wụnụ onye gbukwala onwe ya n'ihi ije ụwa